Мылажьэ ягъашхэркъым. Зы пщы гуэрым зы пхъу дахэ иӏэт. А хъыджэбзыр апхуэдизкӏэ дахэти, щӏалэу зылъагъу псори къехъуапсэрти яшэну къылъыхъуэрт. Ауэ хъыджэбзым и ныкъусаныгъэр зэрызэхахыу, щӏалэхэм занщӏэу зыпрагъэхыжырт. Хъыджэбзым и ныкъусаныгъэр зыри зэримыщӏэфырт, шхэн фӏэкӏа абы ищӏэф зыри щыӏэтэкъым. Апхуэдэу ямышэурэ хъыджэбзыр къэдэнэжыным нэсауэ куэдрэ дэсащ. ӏуэху зымыщӏэф къишэну зыри хуейтэкъым. Икӏэм и къуажэм дэст ади ани лъэпкъи къупщхьи имыӏэу зы щӏалэжь, езыр къулейсыз дыдэу псэууи, ар хъыджэбзым и адэм деж къакӏуэри къыжриӏащ. Уи пхъу дахэм срищӏэупщӏакӏуэщ, жиӏащ абы. Си къулейсызагъэм уемыплъу сынолъэӏу къызэптыну. Сэ уи къулейсызагъэм щхьэкӏэ уэзмытыну къэзгъэнэну уи мыгугъэ. Ауэ уэ мыр фыз пхуэхъунукъым. Унагъуэ зэрихьэфынукъым, шхэн фӏэкӏа мыбы ищӏэф зыри щыӏэкъым. Пшэми къибгъэкӏыжынущ, абы нэхърэ умышэхи нэхъыфӏщ. Уи пхъум и ныкъусаныгъэр сощӏэ, апхуэдэу щымытам уи пхъур си дежи къамыгъэсу яшэнут. Ауэ ар щхьэусыгъуэ умыщӏу къызэт, сэ ар къизгъэкӏыжынкъым, жиӏэурэ щӏалэжьыр адэм елъэӏурт. Адэр гупсысэщ, гупсысэри игукӏэ жиӏащ. Си пхъур мыбы езмытым, нэгъуэщӏым ишэнукъым. Апхуэдэу щыщыткӏэ къыдэнэж нэхърэ естынщи нэхъыфӏщ. Къригъэкӏыжын хъужыӏуэми, цӏыхухэр къытщӏэмынэкӏэн щхьэкӏэ хьэгъуэлӏыгъуэшхуи фызыши дымыщӏу, иджыпсту хуейми естынщи сутӏыпщыжынщ, жиӏэри. Си пхъур мылажьэу бгъэшхэфыну ущыгугъэкӏэ шэ, си щӏалэ, жиӏэри адэр арэзы хъуащ. Хьэгъуэлӏыгъуи фызыши хэмытхэу и нысащӏэм и ӏэр иубыдри щӏалэжьыр я унэ къэкӏуэжащ. Пщэдджыжьым нэху къекӏхэри езы щӏалэм игъэхьэзырауэ шхын тӏэкӏу щыӏэти, ар щӏалэм къищтэри тӏуми зэдашхащ. Иджы сэ мэз сокӏуэ, уэ мо пхъэ тӏэкӏумкӏэ упщэфӏауэ, унэр къабзэу зэлъыӏупхауэ, си щыгъынхэр бжьыщӏауэ сыкъребгъэхьэлӏэжынщ, жиӏэри щӏалэм гур зэщӏищӏэри дэкӏащ. Фызым зыри имыщӏэу икӏи мыпщафӏэу махуэ псом щысащ. Щӏалэм зы ентӏыр къишэри пщыхьэщхьэм къэсыжащ. И фызыр мыпщэфӏауэ, зыри имыщӏауэ щилъагъум, зы псалъи жримыӏэу езы щӏалэр пщафӏэщ, и фызыр къеплъу щысу ипщэфӏауэ хъуар ишхыжри гъуэлъыжахэщ. Етӏуанэрей пщэдджыжьым щӏалэр пщафӏэщ, шхэжри, и фызым ищӏэнухэмкӏэ унафэ хуищӏри езыр лэжьакӏуэ дэкӏащ. Махуэ псом къитхъ ищӏауэ пщыхьэщхьэм щӏалэр къэкӏуэжащ, мэжэлӏауэ. Ауэ аргуэру и фызыр пщэфӏатэкъым. Щӏалэм зыри жимыӏэу пщафӏэщ, и фызыр къеплъу щысу езым и пщэфӏа псори ишхыжри, гъуэлъыжахэщ. Ещанэ пщэдджыжьым щӏалэр къэтэджащ, и фызым зыри жримыӏэу пщафӏэщ, и пщэфӏар къанэ щымыӏэу ишхыжри лэжьакӏуэ дэкӏащ. Фызыр шхын щхьэкӏэ лӏэ щыхъум, пщафӏэри шхащ, унагъуэм илъ ӏуэхухэр ищӏащ, и лӏым къэкӏуэжым иригъэшхынури пщэфӏри хуабэу игъэувыжащ. Ауэрэ пщыхьэщхьэ щыхъум, и лӏри къэсыжащ. Фызым тас къубгъан къищтэри и лӏым зригъэтхьэщӏащ. ӏэнэр къигъэувщ, и пщэфӏахэр къытригъэувэри, езыри дэшхэурэ и лӏыр игъэшхащ. Армырай хабзэр, жиӏащ щӏалэм. Щхьэж лъэкӏынур ищӏэу щытмэ, тыншу дызэдэпсэунщ, армырамэ гугъу дехьынщ. Абы къыщыщӏэдзауэ, щхьэж лъэкӏыр ищӏэу, зым ӏэпыхур адрейм къищтэжу зэдэпсэууэ ежьэжащ. Фызри унэгуащэ гъуэзэджэ хъуащ. Мыдэкӏэ и адэр жэщми махуэми пэплъэрт и пхъур щӏалэм къыщригъэкӏыжыну махуэм. Ауэ езы тӏум ар ягу къэкӏыххэртэкъым. Апхуэдэурэ мазитӏ-мазищ дэкӏащ. Щымыхъум, адэм мурад ищӏащ и пхъум и деж кӏуэуэ зэрыщыт и псэукӏэ къищӏэну. Адэр и малъхъэм и пщӏантӏэм щыдыхьэм, и пхъур ентӏырым пхъэ къыгуиуду дэту ӏущӏащ. Ар щилъагъум и адэр гуфӏащ. Унэмкӏэ иунэтӏауэ кӏуэрти, и пхъур кӏэлъыджащ. Ди адэ, унэм умыкӏуэу япэщӏыкӏэ мы ентӏырым пхъэ къыгуэуд, сэ сыпщэфӏэнщ, ахъумэ мыбы мылажьэ ягъашхэркъым, жиӏэри.

псалъэжь.